aw ni sɔgɔma kɛɲɛba kunnafoni kan kɛɲɛba sosiyete sivili ye volontɛri mugan ni fila o fɔrɔme an ka kɛɲɛba serikili kɔnɔ bana jugu min n'a bɛ fɔ a ma kɔrɔnavirisi o kunbɛnni ko ɲuman na min bɔra kɛɲɛba komin na genungore komin ani dabiya komin komini tɔw olu ka fɔrɔmasiyɔn o bɛ sen na don nataw la avril kalo tile tan ni saba 2020 koronavirisi bana o kɛlɛli ani tangako ɲuman ka bɔ a la o hukumu kɔnɔna la kɛɲɛba sosiyete sivil n'o ɲɛmaa ye mamadu dabo ye olu ye volontaire mugan ani fila wolu k'olu formé nin bana in kunbɛnni ko ɲuman na minnu bɔra kɛɲɛba komin kɔnɔna la dabiya komin kɔnɔna la ani genungore komin kɔnɔna la o formation ɲunu kɛra an ka komandanso o salle de conférence kɔnɔna la o baara ɲunu o ɲamaya tara ka di an ka prefe o ka dankan filanan ma n'a bɛ fɔ a ma ko su prefe santarali n'o ye sinali ni election banna ka ca ala fɛ jɛkulu nin u bɛna baara caman kɛ parce que mali sinsinbere de y'olu ye jamana kɔnɔ sinsinbere cogo di parce que société civile olu jɔyɔrɔba bɛna kɛ bana in kɛlɛli la jamana kɔnɔ aw yɛrɛ y'a ye jamana caman bɛ yen confinement bɛ yen u ye mɔgɔw don u ka so kɔnɔ k'u ti bɔ jamana ko k'a bɛna mɔgɔw dɛmɛ tiɲɛ don dɛmɛw bɛ na le mais ni dɛmɛ nana perefe ko dɛmɛ mɔgɔw ka tigɛ a kan ni dɛmɛ nana a bɛ di a diyɔrɔ a ti détourner ni ala sɔnna ma dɛmɛ diyɔrɔba dun o ye dabo n'a ka mɔgɔw ye société civile ani aw minnu b'a ka terrain kan ye ni ala sɔnna ma ko ni faso dɛmɛ dɛmɛ bila ka na a b'u wele ka na a b'a don u bolo dabo n'a ka mɔgɔw n'o ye aw ye n'aw minnu bɛ tɛrɛn kan k'aw fana k'a dɔn aw jɔyɔrɔ bɛ faso ko la aw jɔyɔrɔ min y'o ye ni faso fɛnw bɛ ta ka d'aw ma walasa aw ka mɔgɔw lafiya aw fana k'a don a donyɔrɔ la parce que an b'a ye siɲɛ caman tɛrɛn kan tɛrɛn kan caman b'a fɔ u bɛ fɛnw détourner k'a kun kari u yɛrɛ ma ou bien dɔw bɛ taa feere ou bien dɔw bɛ taa nafa wɛrɛ ɲini a la min tɛ o nafa ye k'o ka dabila ko jamana yɛlɛma k'o ka dabila ni ala sɔnna ma jamana ye miliyari kɛmɛ duuru an ka bijɛ tilancɛ perezidan yɛrɛ y'a fɔ o de talen min ka na don bana in kɛlɛda fɛ mɔgɔ minnu ni tɔɔrɔ b'u kan ni sɛgɛn b'u la ni gɛlɛya b'u kan olu ka dɛmɛw bɛ na n'a nana a bɛ ta ka di société civile ma société civile ka ɲɛbila de aw ye a ka cɛbɔ de aw ye terrain kan donc fɛn nin bɛ ta ka don aw de fana bolo terrain kan a y'a di mɔgɔw ma a y'a don tan a y'a bɔ tan k'a k'aw hakili to a la min fɔra o ka kɛ a fɔra ka taa yɔrɔ min na a ka taa yen a fɔra ka don yɔrɔ min na a ka don yen a kana détourner a kana ɲagami a kana feere a kana foyi malidenw ka soulager c'est extrêmement important parce que nin fɛn in filɛ n'an ma farati dɔ fana bɛ kɛ milliardaire y'a ko la o cɛ man ɲi a ma dabɔ o kama donc ko k'o fɔ a ye ee n bɛ dɔgɔtɔrɔ fo n'i y'a mɛn an ja bɛ jɔ bana in ɲɛ dɔgɔtɔrɔw de b'an kɔkɔrɔ ko ye an jigi de ka farin o de ye dɔgɔtɔrɔw ye donc k'u fo u ka cɛsiri la depuis ala y'u don yan fo bi ni bana o bana kun fɔra an ka dugu la u wuli k'u cɛsiri u bɛ baara kɛ u b'u jɔ an n'a cɛ an bɛ dugawu k'u la diɲɛ fan o fan bɛɛ bɛ ka dɔgɔtɔrɔw féliciter bi u n'u ka cɛdenw bi fɛnɛ c'est l'occasion pour moi préfet tɔgɔ la mali jamana tɔgɔ la ka dɔgɔtɔrɔw fo diɲɛ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ fo parce que diɲɛ an jigi dalen b'olu de kan bi lafiyali gafe bɛ diɲɛ kɔnɔ bi olu don donc ko ka aw fo la bon courage docteur merci beaucoup ee an ŋaniya yira la depuis ko in daminɛna dabo n'a ka équipe u ma sigi u bɛ wuli u bɛ taga bin kɛ u bɛ wuli u bɛ boli ka don kan kan u bɛ boli ka don kɛ yɔrɔ caman pour que lafiya da bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔw ye cogo min na an b'u fo la olu de ka initiative ye ka aw lajɛ ka na bi dɔgɔtɔrɔ ka kalan k'aw kunna walasa ka kisi kɛ an b'u fo la merci beaucoup et bon courage an bɛ ne bɛnkɛ yɛrɛ fo magasa kɛlɛkɛlaw don nka a fana bɛ to ka kɛlɛ kɛ réseaux sociaux de la o de cɛ ka ɲi ka mɔgɔw kunnafoni ka information ɲuman di mɔgɔw ma parce que information kɛmɛ bɛ dugu kɔnɔ bi a si tɛ tiɲɛ ye méfiez-vous de ça dɔw b'a la tubabuw bɛ ka vaccin bila ka n'an furakɛ tubabuw yɛrɛ ma vaccin tubabuw yɛrɛ mago bɛ vaccin na bi n'anw ye tubabuw yɛrɛ mago bɛ vaccin na bi n'anw ye n'olu y'a sɔrɔ olu b'a k'u yɛrɛ la kuma tɛ anw ma donc a kana nin kuma ninnu lamɛn vaccin ma sɔrɔ a la fura ma sɔrɔ a la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛna a bɛɛ fɔ aw ye mura fura t'a la i b'a symptôme de kɛlɛ mura bɛ kɔlɔlɔ min las'i ma i n'a fɔ sɔgɔsɔgɔ ani e, appétit coupé ni kirikataw i b'olu de kɛlɛ n'o tɛ i tɛ mura yɛrɛ kɛlɛ de toute façon o man ɲi ne da o ka ɲi minnu na olu bɛ yan a y'aw méfier kuma caman bɛ fɔ a bɛɛ nkalon o ye k'an hakili jigin k'an fara k'an bila ɲɔgɔn na fu paraki tiɲɛ tɛ nkalonfin donc n b'aw fo k'a fɔ an fɛnɛ jigi b'aw kan keɲeba ni ko wɛrɛ kɛra parce que n b'a dɔn ni élection banna kuma dɔw bɛ fɔ ni kuma wɛrɛ wulila an jigi bɛ aw de kan terrain kan a ye k'an jigi ye donc an b'aw fo la an bɛ courage d'aw ma a y'aw cɛsiri yɛrɛ de mais a ye formation ta a ye dɔgɔtɔrɔ ɲininka fɛn fɛn bɛ se k'aw kisi a bɛɛ ɲininka pour que n'aw taara terrain kan a kɛ comme agent de santé an y'a ye dugu wɛrɛw la bi dɔw kɛlen don ka baara bila ka t'u yɛrɛ fara agent de santé kan mais u bɛ mun baara kɛ u bɛ dɔgɔtɔrɔsow nettoyer u bɛ taa dumuni di banabagatɔw ma u bɛ taa banabagatɔw bɛrɛbɛrɛ olu tɛ se ka furakɛli kɛ mais u bɛ se ka nin kɛ nin kɛ donc nin baara ninnu de kan ka kɛ an ka baaraw ye généralement ala k'an ni sababa bɛn merci beaucoup maga n b'aw bila yan ala k'aw ni sababa bɛn ala ka mali kisi ani malidenw ani ka diɲɛ yɛrɛ kisi bana in tɔɔrɔ ma ala kira kanu kosɔn sallallahu alaihi wa sallam merci ni élection banna ka kɛ ala fɛ jɛkulu ninnu bɛna baara caman kɛ parce que mali sinsin bere de y'olu ye jamana kɔnɔ sinsin bere cogo di parce que société civile olu jɔyɔrɔba bɛna kɛ bana in kɛlɛli la jamana kɔnɔ aw yɛrɛ y'a ye jamana caman bɛ yen confinement bɛ yen u ye mɔgɔw don u ka so kɔnɔ k'u ti bɔ jamana ko k'a bɛna mɔgɔw dɛmɛ tiɲɛ don dɛmɛw bɛ na le mais ni dɛmɛ nana préfet ko dɛmɛ mɔgɔw ka tigɛ a kan ni dɛmɛ nana a bɛ di a diyɔrɔ

Eh, pour que jamanadenw bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na surtout kɛɲɛba sɛrɛkili ka bɔ nin bana jugu ma bana jugu min bɛ duɲa bɛɛ kɔnɔrɔ galen bi n'o ye covid 19 ye yala o cikan b'i bolo k'a lase kɛɲɛba sɛrɛkili bɛɛ lajɛlen ma an bɛ masa an b'i fo fɔlɔ i ka cɛsiri la i ka baara la kunnafoni dili la an ka sigida mɔgɔw ma kɔfɛ ka foli lase société civile cɛden bɛɛ ma ani musoba bɛɛ ma fɛn fɛn sera kɛnɛ kan yan fɛn fɛn ma se yan minnu ye benevoli ye sɔnna benevoliya ma ka foli lase u ma i y'a fɔ cogo min na an ka bi lajɛ kun bɛ farigan min ni a bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan ni a donna fana an fɛ an ka jamana kɔnɔ mali la ka se ka kunnafoni di an ka benevoli société civile benevoliw kan volontaires ma pour que u fana bɛ se ka kɛ relais ka kunnafoni cari an ka sigidaw la cogo min na hakili la kalan in a kuncɛra a kuncɛko ɲuman na kunnafoni jɔnjɔnw dira mais an bi eh, message min di kunnafoni min di population ma o ye u ka da la k'a fɔ ko eh, bana in ye tiɲɛ ye lakika don eh, ala kɔni y'a an garijigɛ la a ka don an ka jamana kɔnɔ nka an bɛ don min na ko bi a ma ye an yɛrɛ ka cercle kɔnɔ n'o ye keɲɛba ye nka an kan ka hakili to an yɛrɛ la eh, fɛɛrɛ minnu fɔra walasa ka an kisi ka bana in kunbɛn an ka an hakili jigin a na wagati o wagati an ka tɛgɛ ko safinɛ na wali kelen fɛn min n'a bɛ fɔ a ma gel an ka to k'o sosa an bolo la sanga ani wagati o kɔfɛ eh, ɲɔgɔn lajɛw an ka eh, olu dabila ɲɔgɔn lajɛbaw an k'olu dabila ani an ka to ka eh, dancɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ ka se fo mɛtiri kelen ɲɔgɔnna ma n'an bɛ an ka barow bɛ ni an bɛ an ka sigidaw la o fɛnɛ kɔfɛ tuguni ni an bɛ sɔgɔsɔgɔ ni mura bɛ min na ou bien ni fɛn bɛ n'an bɛ sɔgɔsɔgɔ an kana sɔgɔsɔgɔ an tɛgɛ kɔnɔ mais an ka sɔgɔsɔgɔ an nɔnkɔnkun na donc ka tɛgɛ kuru ka sɔgɔsɔgɔ a kɔnɔ tan donc o b'a to eh, banakisɛ in tɛ cari ka kɛ an tɛgɛw la o fɛnɛ kɔfɛ fɛnɛ eh, an ka hakili to fɛnɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana to ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka to ka ɲɔgɔn sumusumu an ka o nɔgɔya kosɛbɛ parce que olu fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka bana ye ni ka a cari an ka an ka sigida la donc hakili la ani ka to ka masque ɲini ka to ka nun datugu ani da o don donc o hakili la o bɛ sɔrɔ an ka sigidaw la dilannen société civile yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ walasa ka se ka masque ka a cari an ka sigida kɔnɔna na donc ka se k'o don nun ni da la walasa eh, an bɛ se ka kisi eh, bana in ma cogo min na eh, docteur yala fura wɛrɛw olu utiliselen pour que ka bana in kunbɛn i bɛ se ka ci wɛrɛ f'u ye o la wa an bɛ min fɔ bana in na an bɛ don min na ko bi fura t'a la fɔlɔ donc mɔgɔw bɛ ka fura minnu ta fura minnu kuma bɛ ka fɔ u ni mɔgɔw bɛ ka ta walasa ka bana in kunbɛn fura fosi tɛ yen min bɛ se ka bana in kunbɛn donc u kan'u yɛrɛ bila furata la k'a fɔ ko min bɛ bana in kunbɛn donc eh, kunbɛ cogo min b'a la an ye fɛɛrɛ minnu fɔ sisan o de y'a kunbɛ cogo ɲuman ye donc hakilinajigin na eh, furakɛli in kɔnɔna na bana in ye dɔgɔtɔrɔ caman de minɛ donc i yɛrɛ b'a dɔn ni fura bɛ yen min bɛ se k'a kunbɛn eh, dɔgɔtɔrɔw tun b'o di u yɛrɛ ma walasa u yɛrɛ kana se ka bana in sɔrɔ voilà mais furakɛ kura wɛrɛ t'a la min bɛ se k'a kunbɛn donc ni a bɔra fɛɛrɛ minnu fɔra donc k'u hakili t'o fɛɛrɛw la o de y'a kunbɛ cogo ɲuman ye merci beaucoup docteur merci o baara ninnu hukumu kɔnɔna la an ka ɲininkali a sera eh, président de la société civile de keɲɛba ma n'o ye mamadu dabo ye magasa i ka ɲininkali diyara n ye d'abord société civile y'a ŋaniya siri ka wuli ka jɔ kɛ pour que ka se ka bana in ka kunnafoni di mɔgɔw ma bon an tila ka fɛn boloda pour que ka dɛmɛ don ni ala y'a kɛ bana fanga sera yɔrɔ dɔ la mun bɛ an bolo da an tɛ ala deli o la pour que mɔgɔ minnu bɛ bɔ u yɛrɛ la ka dɛmɛ don dugukɔnɔmɔgɔw ma ka o mɔgɔw sugandi yɛrɛ bɔ mun kɛra kɛɲɛba o kɛra mɔgɔ tan ni kelen ye a komini fila dabiya ani genigore olu ye mɔgɔ duuru duuru bɔ ka na komi an ka biro sigilen bɛ yen fɔlɔ mais a tɔw kan k'u ka mɔgɔ bila ka na formation in kɛra de pour que olu ka se k'a dɔn bana bɛ sɔrɔ cogo di kunnafoni mun kan ka di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ dɛmɛ cogo di parce que n'i y'a mɛn k'i yɛrɛ bɔ i b'i yɛrɛ de di bana ma e yɛrɛ bɛ don bana kan pour que ka mɔgɔw kisi a ma donc f'i ka se yɛrɛ lakana cogo la awa préfet an b'a fo a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ ani an ka médecin chef an b'u bɛɛ fo olu de ye yamaruya di ni dimanche eh, lundi don ye baara tɛ yen mais fɛn n'a gɛlɛya yɛrɛ kama ka an former walasa an ka se ka baara in kɛ ka ɲa Ee, nin baara ninnu aw ye minnu kɛ bi ne ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso n'an ka médecin chef a ye aw ka volontairew a y'u ladege o baara ninnu na yala aw bɛ baara jumɛn bolodalen nin kɔfɛ sisan sisan ni nin tɛmɛna nin dabɔkun ye de an k'a dɔn an b'an yɛrɛ minɛ cogo min an b'an yɛrɛ tanga cogo min yanni i ka mɔgɔ tanga a k'a dɔn i yɛrɛ i yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ i b'i yɛrɛ tanga cogo min n'an y'o dɔn fɛn fɛn n'a wulila de sisan jamana in kɔnɔ pour que ka jamanadenw de tanga parce que dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw ka dɔgɔ u kelen tɛ se ka baara kɛ donc anw de bɛ fara u kan ci o ci fɛn kuma bɔ fɛn na jamana bɛ lakana cogo cogo n'u y'an wele an kan k'o baara kɛ e ye société civile président ye yala o welelikan b'i ma bi ka ɲɛsin i ka kɛɲɛba sɛrikili mɔgɔw bɛɛ ma wa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la welelikan jɔnjɔn bɛ n ma ka ɲɛsin an ka kɛɲɛbaka bɛɛ ma an ka kɛɲɛba sɛrikili bɛɛ u k'a dɔn ka fɔ nin bana in tiɲɛ don duniya fan tan naani bɛɛ kalanso bɛɛ datugu baaraw tɛ ka kɛ o bɛ kɛ fɛn mun kama i b'a dɔn k'o ye tiɲɛ ye bana mun dun don bɛɛ b'a dɔn ko fura t'a la n'a fɔra ko an k'an yɛrɛ minɛ mɔgɔ kana da i yɛrɛ la k'i tɛgɛ di mɔgɔw ma k'a sɔrɔ i b'a dɔn a man ɲi fɛn fɛn fɔra k'aw kana kɛ ɲɔgɔn sumusumu tɛgɛko an ka olu matarafa bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ parce que bana in n'a y'i minɛ a kɔlɔlɔ ye mun ye e bɛ lasigi kɛrɛfɛ i ka denbaya bɛɛ bɛ sigi fo tile tan naani hali ka dan o dɔrɔn ma cikan jumɛn b'i bolo bala an b'a dɔn k'a fɔ ko bala ye bana in ɲasiranya a bɛ kan ka mɔgɔw bila ko kɛtabali dɔw la yala o cikan b'i bolo k'a fɔ hali b'i ka société mɔgɔw ye wa cikan mun bɛ n bolo o yɔrɔ la o ye yɛrɛ furakɛ de ye ka fura ta i yɛrɛ ma tan dɔrɔn k'a fɔ ko ayiwa bana in bɛ yen nin b'a furakɛ nin b'a furakɛ fura n'i y'a ta i yɛrɛ ma a bɛ fɛn lase i ma k'a sɔrɔ i ma fɛn mu i ma sigi ni fɛn mu ye an ka to an ka dɔgɔtɔrɔw kɔ an ka hakili sigi an ka nin kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko bana bɛ ka dankar'an na an b'a kunbɛn an ka hakili sigi an kana girigiri fɛnw kan ni dɔgɔtɔrɔ ma mun d'an ma an kan'o ta an kana fɔ an bɛ bin bin furaw kan vraiment ne kɔni bɛ mɔgɔw deli u ka tugu dɔgɔtɔrɔw kɔ k'u hakili sigi
Eh, an b'a dɔn bi fana k'a fɔ ko n'i ye an b'a fɔ cogo min na vaccination o tun b'an ka yɔrɔ la n'o ye rougeole ye ani senfagabana ninnu olu tun bɛ kan ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ mais an ka jateminɛ kɔnɔ nin wagati laban in na an y'a ye k'a fɔ hali o baara gɛlɛyalen don dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw bolo yala o sisan i bɛna mun fɔ population mɔgɔw ye pour que u ka faamuyali sɔrɔ o la o fana ye ɲininkali ɲuman ye Magasa n bɛ mun f'u ye a bɛ sɛbɛn les réseaux sociaux kan telefɔni kɔnɔ tuma bɛɛ nin kana kɛ vaccin bɔra aw kana sɔn aw ka vacciner tiɲɛ don mais san bi saba a b'o bɔ senfagabana bɛ vaccination bɛ kɛ ɲɔni vaccination bɛ kɛ ani méningite n'a ɲɔgɔnnaw mais an ka dɔgɔtɔrɔw de b'olu kɛ dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ min ye anw former yan bi CSCOM bɛ komini bɛɛ la o minnu bɛ o CSCOM baara la o ye dɔgɔtɔrɔw ka lasigidenw de ye an bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ye n'olu ser'u ma k'a fɔ ko vaccination vaccination o ye jamana ka yamaruya de ye mais o kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ dunan de mana na k'a bɛ fɛn kɛ mɔgɔw ka ban o ma sinon mɔgɔw b'u bolo s'u ɲɛ kɔnɔ dɛ senfagabana in man ɲi dɛ bon vaccination dɔw daminɛna olu bɛ kɛ siɲɛ saba san kɔnɔ ni e y'o jɔ k'a fɔra ko kana vaccination kɛ o tɛ tiɲɛ wa donc an ka tugu an ka dɔgɔtɔrɔw kɔ n'olu ye mun fɔ an b'o kɛ mais mɔgɔ dunan de kana na k'a bɛ fɛn k'an ye ne bɛ se k'o de f'u ye merci beaucoup président merci o baara ninnu kɔfɛla la an ka ɲininkali sera volontaire minnu ne ka sɔrɔ olu ye formation in suivi an ka kɛɲɛba cercle kɔnɔ so
eh, an ɲa b'a la k'a fɔ ko aw bɔra formation na sisan ni kɛɲɛba dɔgɔtɔrɔsoba o dɔgɔtɔrɔ o dɔgɔtɔrɔ kɛɲɛba cercle bɛ dɔgɔtɔrɔ a y'a k'aw kun na an ka commandant ka yamaruya kɔnɔ n'o ye société civile ye nka aw fana ye mɔgɔw ye minnu bɔr'u yɛrɛ na n'aw ye volontairew ye ka se k'aw bɛ se ka kɛɲɛbakaw dɛmɛ cogo min na u bɛ se k'u yɛrɛ tanga bana jugu in ma n'o ye information ani ka se sensibilisation n'an b'a fɔ o ma k'u ladɔnniya ani k'u lafaamuya bana in o kɔlɔnkɔlɔn na yala est ce que aw ye mesure minnu fɔra aw ye ani ladilikan minnu dira aw ma nin nin baara in kɔnɔna la aw ye faamuyali sɔrɔ a la surtout e tun ye kɔfɛ mɔgɔ ye bi a dɔn an b'a dɔn bana in a bɛ kan ka bɔ kɔfɛ de ka na
ah, Magasa i ka ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ n'i y'a ye n b'a fɔ bi k'a fɔ n kɔntannen don parce que an ye jama min sɔrɔ formation na an tun ye mɔgɔ duuru mɔgɔ wɔɔrɔ de jate mais bi mɔgɔw y'a minɛ u bolo fila la k'a fɔ ko bana in kan a ka kan ka kɛlɛ ni jama de ye jama de b'a kɛlɛ donc anw bɛ disposition minnu talen société civile eh, tɔgɔ la komi i y'a fɔ k'a fɔ n ye n tun bɛ kɔkan a bɛ digilen kɔkanmɔgɔw de la bi n'o ye france ni amérique ni eh, italie ye Espagne b'o la anw ye jamana mun ye jamana moyen t'an bolo mais halisa an ka jija an ka ɲɔgɔn sensibiliser anw sera dugutigiw ma an sera docteur chef ma a ye kunnafoni mun d'an ma pour que an ka tɛgɛko in k'a matarafa an ka du kɔnɔnaw la fɔlɔ parce que n'i ye baara baara kɛ i b'a k'i ka du kɔnɔna la fɔlɔ k'i ka du kɔnɔna maîtriser k'i ka quartier maîtriser après i bɛ bɔ n'a ye bɔlɔn kɔnɔ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i jija tigɛko in an kan'a lajɛ k'a fɔ ko fitinin de don jɛya o ye fɛn dɔ de ye guerre de don contre ces microbes an bɛ jija dɔrɔn surtout compagnie de transport ninnu an bɛ wuli de ka s'u ma docteur mun f'an ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ ka don ka na n'a y'a sɔrɔ n'u u ka information dilen don an yamaruyalen don ka t'olu ɲininka sisan an kɔni an bɛ jija dɔrɔn tigɛko in a bɛ taa bila sugu la tigɛko minɛn ninnu a caman de dilannen don mairie ye dɔ dilan awa préfecture fana bɛna dɔ di société civile ye den bi saba ni wɔɔrɔ de commandé ni ala sɔnna an bɛ an kan k'a di yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa ye wari min dira an ma ni ala sɔnna o dɔrɔmɛ kelen a tɛ tunu an b'a bɛɛ bila bilayɔrɔ la ala fɛ bɛ sago merci beaucoup monsieur Sow merci euh, monsieur Balde i ni tile eh, bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko aw bɔra eh, volontariat la ka bɔ aw yɛrɛ la pour que kɛɲɛbakaw banajugu mɛn ne ka sɔrɔ a bɛ bamakɔ bi ani kayi ninnu a bɛ se ka kunbɛn an ka kɛɲɛba sɛrikili la cogo min na an b'a dɔn k'a fɔ sara t'a la fosi t'a la mais mun ka ne y'aw bila ka bɔ aw yɛrɛ la pour que ka se ka na ka kɛɲɛbakaw dɛmɛ ani k'u informer k'u sensibiliser pour que bana in kunbɛnni koɲuman bɛ kɛ kɛɲɛba cogo min na. ni ce ka ɲininkali la a diyara n ye bon alhamdulilayi an b'a fɔ tout d'abord yɛrɛ an ye kɛɲɛbaka ye wa a ka kan an bɛ se ka kɛɲɛba lakisi cogo o cogo sira o sira la an b'a kɛ o y'an ka devoir dɔ ye bon an yɛrɛ kɔni kɛra volontaire ye kun min na parce que an yɛrɛ bɛ société civile la mais an y'a ye k'a fɔ fana an bɛ se ka dɛmɛ kɛ donc o yɛrɛ de la an y'an yɛrɛ bɔ ka kɛ volontaire ye a kama an ɲɛ b'a la bi k'a fɔ

yala fɛn b'i bolo k'a fɔ kɛɲɛba sɛrikili population bɛɛ lajɛlen na ne ka kuma ye min ye o yɔrɔ in na o ye sensibilisation de ye ne kɔni b'a ɲini kɛɲɛba population bɛɛ lajɛlen fɛ u b'u intéresser information na u k'a dɔn k'a fɔ ko bana in tulonkɛ tɛ tiɲɛ de don donc bɛɛ kan k'i yɛrɛ kisi a ma donc ladilikan min bɛ ka fɔ tele la arajo la bɛɛ k'a matarafa min ye k'i tɛgɛ ko ka masiki don nun na ka ladilikanw minnu bɛ fɔlɔ komi a caman bɛ fɔ fɛn o fɛn bɛ fɔlɔ u k'a matarafa kosɛbɛ parce que bana in a fɔra de a bɛ bɔ mɔgɔ de la ka kɛ mɔgɔ la ou bien fiɲɛ fɛ donc fura ma sɔrɔ a la donc an bɛ se ka min kɛ dɔrɔn K'an yɛrɛ kisi ok an b'a dɔn k'a fɔ ko o information minnu bɛ passé la a bɛ yɛlɛn réseaux sociaux kan fana u bɛ kan ka firaw fɔ ko fira b'a la e dun ko ko fira man bɔ a la yala mun b'i ma sisan k'a fɔ population ye u ka faamuyali sɔrɔ o la n'o ye hali an ka médicament traditionnel ye o siranya kama dɔw fana bɛ kan k'o utiliser docteur an bɔra formation na sisan docteur ka kunnafoni dɔw la a y'a jira k'a fɔ caman bɛ ka fura dɔw ta u ɲɛ ma k'a fɔ ko o y'a fura ye k'a sɔrɔ bon scientifiquement a yirala k'a fɔ fura ma sɔrɔ a la donc mɔgɔ si man kan k'i yɛrɛ furakɛ fɔlɔ n'a ma ɲɛ i banana a ɲini i ka taa kɛnɛyaso dɔ la i ka taga lajɛ min b'i la non kɔni ne b'o de ɲini population bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ kana essayer k'i b'i yɛrɛ furakɛ n'i yɛrɛ b'a dɔn i man kɛnɛ dɔrɔn se dɔgɔtɔrɔso dɔ la ou bien i k'a ɲɛfɔ mɔgɔ dɔ ye min bɛ se k'i lase dɔgɔtɔrɔso dɔ la merci beaucoup monsieur balde awɔ n b'a fɛ k'u dɛmɛ i ye kuma min f'u ye n'u ye ne lamɛn k'a waleya n bɛ se ka sen jɔ k'u dɛmɛ i n'a fɔ denbatigiw yɛrɛ denmisɛnninw bɛ yala yala ten u tɛ fosi dɔn n b'u dɛmɛ k'u ladi walasa ka denmisɛnninw mara bɛɛ k'i yɛrɛ mara ka taabolo ɲuman ta walasa an ka kisi bana in mantɔɔrɔ ma yala welelikan b'i bolo ka ɲɛsin musow bɛɛ lajɛlen ma pour que u ka se k'u ka denmisɛnninw kɔlɔsi cogo min na
Welelikan bɛ se ka se arajo b'an fɛ yen nɔ n bɛ se ka ladili kɛ arajoso la walasa ka denmisɛnninw ladi ani k'a yɛrɛ tanga yala i ye faamuyali sɔrɔ bi eh, formation in kɔnɔna la n ye faamuyali sɔrɔ mun na merci Caman faamuya la ne ye fɛn bɛɛ faamu formation in kɔnɔna na n ye fɛn faamuya bon ni ala sɔnna fana baara kɔni an engagélen don Dabiya commune
la yala o n'i tagara bi yala i ka baara bɛ na kɛ mun ye ni n tagara bi n ka baara bɛ kɛ baara fɔlɔ min ye n bɛ gɛrɛnda minnu yɛrɛ fɔlɔ la n bɛ animation dɔ kɛ n ka sensibilisation kɛ pour que an bɛ se k'an yɛrɛ kisi bana in ma cogo min na n bɛ o baaraw kɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko ko ka fara ɲɔgɔn kan o ka gɛlɛn yala o n'i tagara i bɛ mun ci fɔ ye mɔgɔw ye min ye u bɛ kan ka furaw dilan k'a fɔ k'u yɛrɛ tanga ani fana jamaw bɛ fara ɲɔgɔn kan yala i bɛ mun f'u ye bon n bɛ mun f'u ye kankari dakan mun fɔra an ɲɛ yan k'a fɔ mɔgɔw ka mabɔ ɲɔgɔn na mɛtiri kelen kelen ka don aw ni ɲɔgɔn tɛ hali aw bɛ sigilen yɔrɔ kelen barodaw la mɛtiri kelen kelen o ka d'aw ni ɲɔgɔn tɛ